Malawi Agribiz Podcast. Kodi chifukwa chimene chimatipangitsa kunoko ku Malawi kuti makamaka tikhale osiyana ndi anzathu aku, aku Israeliku timalima kamodzi pachaka nthawi zambiri pachaka um, pomwe anzathu ku Israeliku amalima kangapo amalima kangapo Or pa South amalima Africa. ndithu even South Africa Amalima kangapo. amalima ndithu one kuno ku malawi timadalira ulimi wa mvula muchingerezi timati rain fed ndi alimi ochepa amene amalima kugwiritsa ntchito ulimi wa nthirira mm. pali zifukwa zipangizo za nthirira mm. kuno ku malawi sizimapangidwa timachita mm. kuitanisa kunja ku china e, timakagula ku china so kuti tikagule katundu ku china ndiye kuti tikuyenera tikhale ndi ndalama ya forex and being a landlocked country ndiye kuti mm-hmm. sitingangopanga order katundu direct zabwera ah, ah. uyenera upite ku banki uh, ukapanga apply kuti ukufuna ndalama zakunja mm. ndiye kuti kubanki akuvomereze akupatse ndalamazo zomwe kuno ku malawi ndi mavuto pakati pano mm. pativomereze mm. apo ayi ndiye kuti upita pa black market mm. pamene pakati pano pa dola ikuluma kwambiri so pali zifukwa zonena kuti one um, zipangizo za nthirira ndi zodula mm -hmm. uh, ah, mwina zipangizo zimene timagwiritsa ntchito kuno ku malawi ndi ma water can mm. mwina amenewo pang'ono angakwanitse kukagula mwina pampu uh, engine yoti azipopera madzi mm. komanso you agree with me kuti ma, ma engine ambiri mapampu ambiri timakagula ku tanzania unafotokozapo nkhani ya water can mm. kodi imenenso ndi irrigation eh, achinyamata ambiri pamene pamene pamavuta nchifukwa chake leroli tili kuno ku uh, department of irrigation kapena kuti nthambi imene imayang'ana ntchito za nthirira muno mmalawi ine ndi john kisewe mpakani komanso akuzike moyo tikulandireni ku malawi agribiz Podcast, podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi, agriculture and agribusiness. Lero tili mu mzinda wa Lilongwe. Alangizi takulandirani. zikomo kwambiri john ndi akuzike lero kumene mwafika kuno ndi kulikulu la department ya ulimi wa nthirira Chabwino. muno mmalawi ndipo leroli mukucheza ndi ine injiniya anderson mbozi amene ndili wachiwiri kwa mlangizi wa ulimi wa nthirira muno m'malawi oyang'anira za mapulani zomangamanga komanso zoona kuti master plan a ulimi wa nthirira akuyenda bwanji m'malawi muno tikamanena kuti ulimi wa nthirira timafuna kutanthauzanji nthirira ndi njira imene timaperekera madzi ku mbewu pa nthawi imene madzi achilengedwe ali osakwanira kuti mbewu yathu ikule bwino kutanthauza kuti ngakhale dzinja ngati madzi nthawi imeneyo sakukwanira mthirira ukhoza kuchitika ndithu coz anthu ambiri timaganiza kuti mthirira umachitika nthawi imene kulibe mvula ndi zimene ndithu ndikunena molunjika kuti timafunika ndithu tisinthe maganizidwe chifukwa nyengo zidasintha ndipo zikusintha komanso cholinga cha mthirira tikakhala pa chizungu timanena kuti building the resilience of the food systems mm. kuti ngakhale kutabwera ng'amba mbewu zithe kumera si mbewu zokha ngakhale nsomba ndi zakudya za ziweto ngakhale zipatso so mthirira ulibe nthawi umangoona kuti kodi wiki inoyo kapena lero mbewu yanga yalandira madzi okwanira kodi madziwo akuchoka kuti ngati madzi achilengedwe kulibe ndithu tipeze njira ina kuti mbewuyo ipeze madzi chifukwa mbewu ili ngati chiweto ngati sukuidyetsera bwino nde kuti simakupatsa zochuluka eh, amene munawetapo mbuzi ngakhale nkhuku munaona nkhuku mukapanda kuipatsa chakudya imasiya kuikira Eh, yes kwa basi yes ana amakhala onyentchera so chimodzi cha chakudya cha mbewu pambali pa fetereza ndi zina ndi zina chofunikira kwambiri ndi madzi chifukwa popanda madzi zina zonsezo sizingagwire ntchito Malawi Agribiz Podcast. munayamba kukambapo nkhani ya kuti timanena nyengo ino ndi ya mvula nyengo ino ndi ya dzuwa Zimenezo ndikuona kuti ndi mbiri yakale. Ngakhale panopo ifeyo ngati akatswiri a zaulimi, makamaka ulimi wa mthirira, tikutha poyambirira kuwaunikira anthu kuti tisiye kumaganiza za ma season a ulimi koma tiziyendera ma cycle a ulimi. We want to move out from cropping seasons to cropping cycles. Okay. That means a season is fixed by nature, God in heaven. Okay. A cycle is under your control.

is now a science and we should shift from farming seasons to farming cycles and uh, of interest could be also to do away with the general thinking there are some people who say that we should do farming like business tipange ulimi ngati Ngati business. business. because technically even that statement it has some weakness koma tipange business ya ulimi tipange business yauli koma ngati upanga ulimi ngati business anthu ayo ndinosiyana yes. because munthu amene akupanga business ya ulimi ndekuti asanayambe ulimiwo wayenera kudziwa kuti kodi zofunikira kuti mbewu yanga ichite bwino ndi chani beautiful and pambali pa fertilizer mbewu china ndi madzi amene ndiofunikira kwambiri It's, and it's the most important because the rest cannot happen without the water ngakhale utakhala ndi fertilizer manyowa mbewu yovomerezeka if water is not there ulimi siuchitika not proceed aja you not start farming mukumverayi ndi malawi agribiz podcast I was just curious to look into how you are fusing agriculture ndi science. Kumene mumanena kuti we need to there should be that paradigm shift ya mindset ya alimi. Mwafotokoza kunena kuti tisamangoyang'ana nkhani ya ma season chifukwa season ndi chinthu chimene nature is just controlling panopa mukunena kuti no tilowe kuma cycles my interest is how accessible is this information now mukudziwa kudziwa kuti tili nakhazikisa ndondomeko yotukulira malawi malawi 2063 imene muli ati yes and pillar number one is agricultural commercialization and productivity the productivity part of it you find irrigation in it

So John is using the, the term uh, engineer but then ine ndiyikambabe mmene munapangira introduce poyamba like ndine mulangizi so ine ndizikutchulanibe mulangizi actually ndimanena kuti aliyense ogwira ntchito ku unduna wa zamalimidwe ndi ndi mlangizi mlangizi amene ndi ameneyo mulangizi ndithu ndi mlangizi ndinu amenenso ndikukhulupirira kuti mukugwiranso ntchito limodzi ndi department ya water wachinyamata kuti afuna ayambe irrigation. Tili ndi malamulo ena aliwonse? Akhoza kungobwera pa district basi kunena kuti ineyo leroli ndithu ndikutsegula farm 2 hectares olo 10 hectares basi kungoyamba mu mtsinje wa Lilongwe, Lilongwe river kutenga madzi basi kuyamba ku- kungoyamba kutunga madzi. kapena pali ndondomeko zimene zimatsatidwa kuti wachinyamata kaya mulimi akunena kuti ya ineyo malo awa ndi anga ndagula yes olo ndapanga lenti munda uwu koma ndifuna ndigwiritse ntchito irrigation system akhoza kungoyamba ku- kuthirira kapena pali ndondomeko zimene amayenera kutsata zikomo kwambiri limenelo ndi funso labwino kwambiri ndipo ndikufika kuti pofunika mwina tiunikirepo mozama choyambirira mwina uthenga umene ndingapereke kwa achinyamata ngakhale kwa ena onse amene akutimvera tayenera kumvetsetsa zokuti madzi kaya ali mu mtsinje kaya ali mu nyanja

And further to that, I also take this chance that eh, ngati wachinyamata akufuna kupanga ulimi wa nthirira choyambirira wayenera kumvetsetsa kuti ndi malo ati amene ulimi wa nthirira ungatheke si malo onse amene ulimi wa nthirira ungatheke chifukwa nthirira zimatengeranso kuti pamalo pamene ulipo pali madzi ochuluka bwanji okay ndipo uwapeza bwanji pali malo ena madzi amene ungapeze pamenepopo chifukwa kuti madziwo ndi achilengedwe sungasinthe like anzathu mumaona amakumba ma boreholes pali malo ena mwina ukakumba boreholes mwina madzi amene ungapeze maybe ndi 2 liters per second 5 liters per second ukachita mwayi zimatengana ndi kumene uliko olowa mchere eh nthawi zina utapeza madzi amchere so ndi zofunika poyambirira ngati munthu afuna kuyamba ulimi wanthirira athe kutolera data yokwanira kuti ulimi umene ndifunika ndipange kuti komanso aone kuti akufuna madzi ochuluka bwanji kuti madzi amene alipo ndipo akhoza kugwiritsidwa ntchito chifukwa ndikhoza kutsimikiza kuti mwina nthawi zambiri anthu timaona ngati kuti madzi aulimi wanthirira kapena tikafuna kusunga madzi ndikuti nthawi zonse tipeze ma equipment odula pali njira zina zimene ifeyo ngati kunduna timalimbikiza anthu kuti azitha kusunga madzi omwe amvula m'minda mwawo kukolola madzi kukolola madzi mutati muone panopo ine ndimanena kuti malawi our major export

ndi mmene imaperekera zokolora zotani zokwanira. Malawi Agribiz Podcast. how ac- accessible is this information kwa wachinyamata amene tiyerekeze kuti ali ku mudzi ku section uthenga umene tikukambirana pano atha kupeza kwa alangizi chifukwa chake ndinanena kuti uthenga uwu mlangizi othera pa mapeto pa ulangizi mu dziko muno wapatsidwa amene timati aedo amakhala ndi anthu kumudzi ulangizi umenewo ali nawo zosonyeza kuti achinyamata onse amene akufuna kupanga ulimi wa makono information imeneyi ali nayo akhoza kuipeza kudzera kwa azilangizi amenewa mutaona kuti mene structure yathu ya agriculture ilili tinayambira right from the village Ma lead Tima- farmers. tima- eh, ma lead farmers then ma sections then ma epa then ma district the plan that has been put in place it has been owned and broadcast it right from the local level mm -hmm. to the top so mwina tingotengera kuti ndili ku Neno ndili muchire mmene muja Nda- ndatsegula famu yanga mmene muja uh, ndayamba kugwiritsira ntchito madzi ndiyembekezere kuti ngati ndaphwanya malamulo amene tikuwakambawa ndondomeko zimene tikuzi mukuzikambazi pali ma penalties ngati Zilango. ndaphwanya yes Mwa- mwafunsa mafunso ovuta Okay, monga mmene ndanenera muja kuti ndi cholinga cha dziko la malawi kuonesesa kuti ulimi wa nthirira uli pa priority yayikulu kwambiri komanso yapamwamba chabwino nde nthawi zambiri ndithu mukapita kumene kujako ifeyo ngati azilangizi Tikhoza kukuthandizani mwansanga kuti musapezeke kuti pena pake mwina ulimi wanu wapangidwa mophwanya malamulo. Is there any fee kuti ndipite kwa AEDO, ndipite kwa AEDC kuti ndufuna ndikangophunzira za ulimi wa mthirira mene umakhalira? Panopo palibe fee iliyonse, ndi ngati mene mwabwerera inu muno kuti tikucheza, Ehe. ndi ntchito yathu ndithu azilangizi. Nthawi iliyonse timayenera ndithu tipereke uf- mati uphungu ndi upangiri. Palibe fee iliyonse imene mlangizi ayenera kupereka pa nthawi imene akugwira ntchito yake. Amene mwangotipeza kumene, takulandirani ku Malawi Agribiz Podcast. Tili kulikulu kwa ntchito za mthirira, titero ere? Yes. Eh, kulikulu kwa ntchito za mthirira. Lero tikukambirana nkhani zokhudza ah, ndondomeko ya ulimi wa mthirira. Role ya ah, irrigation popanga transform agriculture in Malawi ndi yotani? ndikhoza kutsimikizirani kuti ngati dziko Timayenera kungofika povomereza kuti ngati tikufuna kuti chuma cha dziko lathu chisinthe, tayenera kuchilimika pa ulimi wa mthirira chifukwa pali malo madera mwina mvula sikugwa bwino komanso mvula mwina imagwa miyezi 4 yokha mwina miyezi 5 and pa chaka pali miyezi 12 so without provision of water for irrigation ndiye kuti we are compromising on the continuous production production

tikupita ku nkhani ya ma cycles kodi pa chaka tikhoza kupanga harness irrigation imeneyi kwa ma cycles angati wachinyamata amene akufuna kugwiritsa ntchito mwina irrigation technologies angalime kangati pa chaka ndikhoza kuyankhani mwachidule kulima kangati pa chaka zimatengera ndi mbewu imene ufuna kulima exactly let's, let's give an Uka- example uka- ya chimanga uka- chimanga ukhoza kulima katatu ndi zotheka yes nyemba ukhoza kulima ka four chifukwa nyemba zimafunika 90 days which is 3 months zatheka chimanga chimafunika 4 months 120 days which is 4 months so it depends on the crop rice two cycles because rice takes a little bit of Yeah. Yes. time so Yeah. ma cycles amene we can achieve per year would depend on the type of crop kuti crop yo imatenga nthawi yaitali bwanji to maturity mm -hmm. so kwa munthu amene afuna kuti apange maximize on cycles the first thing is to see kuti mamajini ake posankha mbewu ndi msika umene waupeza akufuna adzale mbewu yanji mm -hmm. koma mukhoza kundivomereza kuti pali mbewu zina zimatenga nthawi yaitali m'munda zina zimatenga nthawi ngakhale chimanga kuli ma variety ena ngati njovu imene imatenga nthawi yotalika kwambiri yes. wachinyamata olo weekend farmer akufuna alime chimanga ali ndi one acre yake ndi tekinoloji yake iti imene angagwiritse ntchito pa matekinoloji osiyanasiyana amene pa- ali pa irrigation ulimi wa mthirira umafunika kuti iweyo uonetsetse kuti njira yokhazikika komanso imene singakhale yovuta kuperekera madzi pa malo ako mmene palili ndi njira yanji mukhoza kupita kumalo kwina koti alimi amangokumba mwina ka- kungofukula pang'ono maybe 3 meters apeza madzi ameneyo amatha kukagula ka diesel pump Ndizotheka. ka- ka solar pump ukapeza kwina uyenera kukumba mwina borehole ya driller ya ya chimashini chichi kuti ukapeze madzi maybe ndi pa 40 meter so malo ngati amenewo ndiye afuna kupeza even ma submersible pump so zonse zimatengera ndi dera ndi dera Chabwino. koma the common method panopo ndiyo kuti muona kuti panopo we have modern technology where we have ma sprinkler opangidwa driven maybe ndi solar tima diesel pumps eh, some of them are portable you can decide maybe to have a fixed one komanso tisamaiwale kuti si malo onse amene afunika kupopa madzi pali malo ena madzi akhoza kumayenda ndi njira yachilengedwe masikimu athu akuluakulu mmalawi muno sitipopa madzi amangochoka Mu- mu- kumene mulungu anatidalitsa kale timachosa madzi kumtunda kupititsa kumusi ndi mulungu ndithu madera ena ake akhoza kuthirira yekha ndi mphamvu zake inuyo mungopanga control madziwo mungopitiriza pamene mulungu walekera so gravity feeding imene Gravity feeding. gravity- gravity fed Alright. chifukwa zimenezo ndimentha kwaza nthawi zozantamatakakata uti monti ende ndikagule pampu no no no sizoona ukaone kaye kuti sosi yako ya madzi ndi munda wako kodi palibe njira ina so chifukwa chake kuti masikimu athu onse akuluakulu m'malawi muno sitipopa ayi mukhoza kupereka ma examples am- a ma scheme amenewa kuti mwina wachinyamata wina ah, amene pamapeto pa programu iyi akhoza kunena kuti ah, let me just take a visit and uh, appreciate kuti ma- ma scheme amenewawa zinthu zili bwanje ndi mwina ndi mwe- ine Nkhanga ndikudziwako imodzi ndi- ndiphunzirepo Ine Nkhanga ma insights awiri ndikudziwako angapo imodzi. mwina ndikupange challenge mwina ungopanga awiri bwa-

all of them are gravity fed Beautiful. Koma sa- Chonanga Lufilya all those are gravity fed you agree with me kuti achinyamata okay you also agree with me kuti tikamaona nkhani za mthirira timadziwa zoti ndi ulimi wa makolo kwambiri tikuona keni tikuona zokumbakumba achinyamata ambiri tikaona tikamamva irrigation timaganiza kuti ndi ulimi wa makolo osati achinyamata ambiri tikamamva ulimi timaona ngati Wa nkhani- makolo. nkhani za ulimizi ndi za anthu akumudzi okuti mwina ku- Yes. kusu- kusukulu sadapite mokwanira Yes. Because panopa mwina we, we can say kuti komanso ku nkhani ya gender J- john ku nkhaniso ya gender when we hear a farmer o- o- already mind yathu yapangiratu shift Ti- ti- tikumuona kuti mwina ndi mzibambo a farmer Now, um, funso langa ndilonena kuti pali ndondomeko zina zilizonse ngati department zimene munayika kapena zilipo zimene zikhoza kumuthandizira wachinyamata to understand kuti irrigation is not for alimi akuluakulu kapena makolo koma mwina ifenso achinyamata tili ndi kuthekera kopanga ulimi wa mthirira nkhani imene mwakamba zokuti ifeyo ngati nya- ngati department tili ndi ndondomeko zokhazikika zimene zayikidwa komanso zimene zakonzedwa mwatsopano panopo tikupanga ndithu issues of gender inclusion we are calling social inclusion mm. because even the people with disabilities even the all social groups of people must participate and uh, you'll be surprised that uh,

maybe with the exclusion of Likoma, we don't have a gravity fed scheme. But uh, the schemes are just varying in sizes. Mm -hmm. So wachinyamata aliyense atakafika ndi ku ofesi yathu ya nthirira kuboma kuti ndifuna ndiyambe ulimi wa nthirira kulipo kumalo kumene ndingakaone kuti ulimi umayenda bwanji chifukwa tisayiwale kuti pali zinthu ziwiri zimene zili zosiyana ngakhale amalawi timatenga ngati ndi zofanana yes kuphunzira za ulimi ndi kudziwa za ulimi zili zosiyana experience okay eh koma nthawi zina zinthu timaku- timafuna kuti tiziziphatikiza ngati ungakhale mbali ziwiri zonsezi you are the better person but eh, kuphunzira za ulimi ndi kudziwa ulimi tili ndi anthu amene akhala akulima m'malawi munomu as their pr- lifestyle for years they know better how their soil behave how to manage the crop how to treat the crop enanso they can tell kuti They can tell you. malo awawa ukadzalapo chimanga sichira bwino Sichira- koma nyemba yes experience the best teacher so farming is a livelihood sometimes ndimauza anthu kuti ulimi sitimayesezera because

so the best thing that i can advise young people those who like to start farming kaya ndi ya ziweto kaya ndi ya ulimi wanthirira choyambirira ampeze mulimi amene amapanga zimenezi akaone kuti amapanga bwanji pambali pa kuwerenga mabuku nizofunikira zimenezozo koma practice makes perfect makes perfect kodi zamafaini zija sana Eh, of course, sitinayimalizise. of, of course ndikudziwa nanga si ndi munthu wamkulu kwambiri Yes. zoti izi za mafaini zijatu paja anayankhapo kuti Anayankha. sikuti mafainiwo kulibe Chabwino. koma ngati ukufuna kuti uphwanye malamulo mwadala Yeah. ifeyo timamulangiza ndithu munthu fuwa mukafika ozati akuluakulu mufuna mukumbe borehole ngakhale kampani yozakumba chitsimeyo imayenera kutsata ndondomeko yake asanakumbe chitsime kusonyeza kuti ngakhale ufuna utenge madzi timadziwa kuti okay madzi timadziwa kuti kodi madziwo ndo a- ako water resource amadziwa kuti madzi awo ndochuluka bwanji Yes. kodi ukhoza kutenga madzi ochuluka bwanji pa ntchito yanji ukatenga madziwo supangaso affect zachilengedwe zina zili m- yes yes yes cholinga ndikuti

the body that you have applied for. chabwino ngati mukutipeza kumene uh, mukumvera podcast ya malawi agribiz lero tikukambirana nkhani yokhudza irrigation mukumverayi ndi malawi agribiz podcast ngati ministry tikuyilandira bwanji technology kuno ku malawi uh, harnessing the power of ai ma drone, achinyamata amene ali ndi nzeru ndi upangiri kuti mwa- mwachitsanzo ndili ndi this idea i have this prototype imene ndimaganiza kuti mwina nditayipanga ikhoza kuthandiza ku zinthu ziwiri zingapo zokhudzana ndi technology technology komano ya ku irrigation ndikuti tikukambanso nkhani ya ku farming kumeneko how flexible is the ministry ku department kuno ndikhoza kutsindika kuti tili ndi department special imene imayang'ana nkhani ya research and development full division the idea ndikuti tisakhale anthu otsalira pa ma technologies komanso ma innovations Mhm. amene angathe kugwiritsa ntchito kulimi wa nthirira tili ndi malo ena amene zinthu zonse munayi zikuchitika m'malawi momwemuno koma mostly are commercial farms yes

our smallholder farmers some of them ifeyo tinganene kuti tikuwatsatira pambuyo kuMalawi kuno mukhoza nditsimikiza kuti inu ndi ine tina ndi akabandi kofananako pang'ono yes mutati muone maybe chama zaka zama 2000 yes nthawi tinkachoka kumatipati tinkawupatsa ulimi ngati zinthu za anthu osaphunzira eh, yes kwambiri so we have lost track a certain period where we need to move fast to catch up It's now that you see, actually, we are calling these people emerging farmers. It's now that you find a professional, is a lawyer, or is a doctor, is doing farming. That's what our colleagues started a long time ago, as we are studying it now. because kuti kakhala muofesi mu malo amene papanga business Eh. mukakhala pa nyamata 45 kufunsa kuti ase u- ukupanga chani mwina pakozolezeka mmodzi amene anganene kuti sindikupanga ulimi Yes. But uh, that is the new

technical financial even extension wise now kumene kuti mmene ndimafuna ndilowere ndimafuna ndifunse kunena kuti we understand that uh, the government now ikutipanga empower achinyamata uh, mwina mega farms uh, program imene ilipo amene apangenso benefit kwambiri ndi achinyamata now department ya irrigation what is it that you are contributing to mega farm uh, program chifukwa mmene tayambira kukambirana mucha zikuoneka kuti ngakhale wachinyamata kumpatsa 2 billion kuti ayambe agribusiness koma ngati palibe madzi sizitheka ngakhale boma litampatsa mbewu malo china chilichonse chofunikira pa ulimi i- koma ngati madziwo palibe Yeah. sizitheka uh, ngati department ya irrigation chilipo chimene mukuchita kuwathandizira achinyamata amene mwina akupita ku NEEF kukatenga loan ngongole or ali ku mega farm uh, program akufuna ayambe ntchito ya ulimi business ya ulimi ndikhoza kukutsimikizirani kuti pamafunika kuti

a podium where emerging farmers, private farmers can easily access the financial support and the technical support. But basically, you find that the technical support come from technical departments within the Ministry of Agriculture. alipo achinyamata amene tiyerekeze ngati growing season ya 2023-2024 nyengo sinayende bwinobwino lenfed kunali ng'amba ena they invested koma mwina that was chaka chawo choyamba Ah, anapanga invest koma sanakolole mwina chifukwa cha nyengo imene inayendera amenewowo anafika poti angoimika manja kuti ah, would you challenge them here kunena kuti if they switch to irrigation like you put it kuti with irrigation you control china chilichonse they can make it in agriculture You cannot go wrong by investing in irrigation. I will challenge you if you go through any commercial farmer in Malawi.

and i normally tell people that eh water should just be taken as one of the factors of production because mukayisiya kuti akupatsani ndi mulungu nchifukwa chake tikuvutikano chonchi N- now now ndinali ndi chidwi kwambiri pamene mmafotokoza nkhani ya ndimayiona kuti ti- ngati tiku- tingadikirire mvula tikuziikanso mu risk Yaikulu. ndikuiona ngati ndi risk tili ndi mapulogalamu amene tikuyang'ana nkhani ya insurance and irrigation kuno ku malawi kuti mwina uh, wachinyamata akhoza kumvetsetsa kuti yes i've invested but mwina kaya mvula sinabwere yokwanira pali opportunity kuti mwina akhoza kubwezeredwa mwina kakobidi pang'ono kuti mwina apange realize Ehe. nkhani ili apa ndi ya insurance Eh, eh, Nkhani pa- insurance. insurance. insurance Eh. paja akuluakulu akanga tikuzemba Eh, zemba akulemba kulero. zemba. koma nkhani ndi ya Oh, insurance yeah, yeah. ndizoonadi izo kuti ku malawi i think culture ya insurance is still very low we need a bit of literacy either by the financial institutions or by the reserve bank to teach our farmer the importance of crop insurance and uh, mukhoza kuona kuti Panopo kwa alimi amene akutenga ndalama kaya ku NEEF kaya ku MAIIC, issue of insurance amawaphunzitsa kufunika kwa insurance kuti ngati sakufuna kutenga insurance asatenge mwakufuna kwake but it's a one of the requirements Yes. because we are dealing with sources and forces of nature and the aspects of covering yourself against eventualities cannot be prevented so mapulogalamu alipo alipo okhazikika ndipo tikumatha ndithu kuwatha- kuwapanga advise our commercial farmers to try as much as possible to have a crop insurance mukumverayi ndi malawi agribiz podcast kuno ku malawi pali mbewu zokhazikika zimene tikhoza kupanga ulimi wanthirira kapena mbewu ina iliyonse zotheka mwachidule ndikunena kuti mbewu iliyonse ikhoza kuthiridwa chinangwa chinangwa timachinena kuti is drought tolerant koma mbewu iliyonse imafuna madzi at a specific moment in time yes yes yes so kungoti pali mbewu zina sizimafuna madzi ambiri zimaoneka kuti zimafuna madzi ochuluka bwanji zina Yes. zimafuna madzi ochepa Eh, yeah. komanso mwina ndi madzi ochepa zimapirira mpeza zakupasabe chakudya chokwanira koma sikuti kuti mvula ikagwa bwino mbatatanso zimatuluka zambiri kungoti pali mbewu zinake zoti zi can a bit of accommodate crop stress Yes. and still be able to give you the, the, the, the output yeah. so m- mbewu iliyonse imafuna madzi otherwise ngati sakufuna madzi sikhalanso mbewu imeneyo ndipangire chitsanzo kuti tikapita ku nthambi zimene zimayang'anira nkhani za ict amatha kunena kunena kuti aliyense amene akugula zipangizo izi tachepesako msonkho umene timalipira pomagula zinthu zakunja ah, ngati department munayamba mwina mwaganizapo ndikukambirana ngati boma ndi madepartment ena amene amayang'ana nkhani za misonkho kuti mwina akhoza kufewesako kandalama kamene timalipira ngati Duty. msonkho tikagula katundu kunja ndikhoza kuyankha kuti ngati pali imodzi mwa madepartment amene ali okhazikika kwambiri ndi ya ulimi wanthirira ndi okhazikika pa zinthu zimenezi its one of the department

Anybody or any person who want to import things out of this country umayenera ukhale ndi ma invoice katundu wakoyo akubwera kuchoka kuti ife chimene timangofuna mutiuze kuti mufuna mugule katundu kuti ochuluka bwanji mukagwisa ntchito kuti basi tikatero tikulemberani kalata mupita nayo ku mra and ku mra ko because it's already in the law akudziwa kale akudziwa kale that the following equipment are exempted from the following so duties. kulemba kalataku kumatenga masiku angati nkhani yo- yokuti timamulembera munthu kalata nthawi zambiri kumangofuna kuchitira umboni komanso sizingatenge ola loko munthu akangofika nthawi imeneyo amatuluka ndi kala- ndi makalata oti tili nawo kale timangosintha dzina makalata aboma eh? Yes, yes. kungosintha kalata date. zake munthu amene akubwera because it's

you find that you have closed more than three months. Yes, and I haven't talked about now dividing the day. okay um, tili ndi vuto limene lakhudza dziko lonse lapansi unemployment achinyamata tili nawo apita ku sukulu za ukachenjede abwerako ndi mapepala luso ali nalo kuli ena amene apita kuma we have the community colleges now ali ndi luso la manja koma tikunena kuti ntchito zikusowa ngati department mukuganiza kuti irrigation itha kuthandizira achinyamata kudzilemba ntchito muno m'Malawi? Ndikhoza kukutsimikizirani kuti zangovuta kuti mwina nthawi zambiri achinyamata athu akamachoka ku sukulu amakhala ndi maganizo akuti akalowe ntchito. I think because of that ndi zimene zimaona ngati ambiri amati ah ntchito zikusowa. Komano dziko lokhala Tis- dzoti tisanene kuti mwina eh, ndi mmene tapangidwa trained kuti tiziona like a kuti culture tikachoka ku skulu makolo atitumiza ku skulu um, a- and tikama- tikamakula amatiuza muzalimbikira skulu muzalembedwe ntchito Eh, I, I wanted to go further because it's also the way we define ntchito Yes. kodi kodi ntchito ndi chani chifukwa ntchito chilichonse chimene ukupanga iweyo to earn a living that is, that is ntchito mutati mungaone anthu ena ulimi sama, panopo zoti amvetsa ulimi, ulimi ndi ntchito it has not gone down to their head amasiya malo kumudzi kuja kusiya madambo abwinobwino and they come to town kumadzagwira ma piece work that means in their minds kuti they can do some self search and to create self employment to them self employment they feel that so this thinking kuti chifukwa choti ndaphunzira and ndili ndi degree ndiye kuti ndikagwire ntchito ku kampani ina yake i think ndi imene pena pakukhala ngati a challenge koma mutati muone panopo through mabungwe osiyanasiyana achinyamata amene apatsidwa mwayi woyamba ma business mm. ena oyamba maybe ma investments angapo mm. some of them they have come out and uh, prepare a testimony kuti it's possible munthu to start from a scratch and move forward kungotiso nthawi zina ndimaona ngati kuti now as a professional ku malawi timaona ngati capital ndi ndalama yokha we forget that the most important capital is time mukumverayi ndi malawi agribiz podcast deputy director nditapanga research yanga yokwanira bwino bwino you're also a farmer yes what's your experience ndi ulimi wanthirira ulimi wanthirira to me i tell you that it's my gold mine

nayo kunkhani ya machallenges singalephere kukhala kuti machallenge tiwiri titatu pa irrigation farming I'll tell you if so mwina, ma- mwina ma challenges amene mwakumana nawo ngati mlimi as an choyambirira experience as a farmer komanso mwina ma challenges ena amene mwina other farmers um, akhala panga kupanga report to report the department komanso could be mwina ma, ma insights amene mwina tapanga realize from ma studies amene achitika kuno ku malawi kuti a mwina uku kuli challenge iyi, ndi- ndi challenge iyi. so timafuna ti- tikamakamba nkhani ya ma challenges tiyang'ane in these three, three angles ya m- ine ngati mlimi yes Koma- ngati koma- deputy kena director ngati deputy director Yeah. since you are in the office Yes. i'll start from the office point of view

land and capital because uh, if these are secured then uh, you are good to go you are good to go so because of our tenure system sometimes umapeza kuti malo amene ukufunawo mwina siku mudzi kwanu monga ife amene tikugwira ntchito ku blantyre kumudzi kwathu ndi ku phalombe kapena ndi ku chitipa nde kupezeka malo penapake pafupi sizophweka sizophweka but once you follow the procedures and you secure that land it's worth uh, starting the journey

Tilibe masomphenya ena aliwonse kuti tipange harness anzathu ena amene amatchedwa kuti ma, ma behavior change specialist kuti role yawo sindikudziwa ngati mwina ntchito ilipo kale mwina role yawo ikhale yonena kuti tikamati malemu aKamuzu Banda amalankhula kuti chuma chili mnthaka kuti ikhale, pakhale mwina department special imene ikuyenera kuti mwina iyambe kusintha kaganizidwe ka anthu mwina ndi ma interventions osiyanasiyana kuti akuluakulu the only resource we have in malawi the only available resource we have in malawi it's land land water fresh water by the way Uh, fresh water we have fresh water from karonga down to tilinso ndi Shire. nthaka yabwino kwambiri pa dziko lino lapansi kuno ku malawi tili ndi nthaka yabwino so Yes. ti- ti- tili ndi department imene ikuyamba nkhani ya behavior change kuti mwina tikhoza kuyamba kupanga instill this knowledge kwa ana athu nthawi imene ali ku primary olo sekondale ndiye mwina university olo ena amene ali ku community ku sukulu inavuta kuti mwina tikhoza kungopanga chabe shift mindset kuti ayambe kupanga perceive nkhani ya irrigation kuti mwina uh, irrigation komanso mwina nkhani ya ulimiyi kuti ndi chinthu chimene tikuyenera kuti tipite you know ifeyo ngati department we are within the mdas arrangement timakhala ndi ma specific roles and functions

the government. Mawu anu omalizira kupita kwa onse amene akhala akutitsatira ngati deputy director ku department ya irrigation. Ndikanakonda ndithu mwina ngati dziko tikanapanga shift attention yathu ndikumvetsetsa kuti nthawi yakwana tsopano zakuti Malawi sayenera kudaliranso mvula ndipo tayenera kupeza njira yoyambirira yokuti tizipeza bwanji madzi opereka ku mbewu zathu pamene mvula yadula. kapena sinabwere komanso ngati alimi tiyesese kuonaponso ma issues a soil health because mukhoza kuona kuti mwina khalidwe lomangodalira feteleza payekha sitingapeze mbewu zochuluka so tiphunzire ndithu kodi njira zina zimene tingakonzere nthaka yathu kuti itipase chakudya chokwanira ndi zotani and njira zosungira madzi ndi zambirimbiri zimene tingasungire madzi zina timati zina insitu zina offsites zimenezo titazitenga ngati alimi ang'onoang'ono ngakhaleso ma farmers amene tili ma clubs that will assist us komanso mwina tikanafika povomereza kuti sizoona kuti munthu azigwira ntchito miyezi 4 ndikudya miyezi 12 ngakhale inuyo mumabwera ku ntchito daily kuti mupeze chakudya so alimi athu ali kumudzi timayenera kuwapezera chochita kuti mvula ikatha azipanga chani asamangokhala kuti season tili ku off akuti tili ku off season so timayenera kupeza njira to keep our population you know the population is growing ngati ndisakulakwitsa knowledge imene ndinayo ndi nthawi imene tinkapeza independence tinali anthu about 5 million now we are how much plus 20 million same land same resources eh, soil degraded

and the basic need of any human being the first thing before you go to is food so i still feel that this should be a message not from only from the government side even from the household munthu wakhala iweyo ndi amuna ako ndi akazi ndi ana kuti akuluakulu chakudya tizichipeza bwanji because if this puzzle is not solved at household level it will be difficult to be solved at national level muona kuti kunoko ndizoti pamene tikuphunzitsana timati household household approach

tikumbuseni dzina lija udindo kumene mukugwira ntchito professionally am an engineer engineer anderson mbozi ndikugwira ntchito ngati wachiwiri kwa mlangizi wa ulimi wamthirira muno mmalawi koma ndimayang'anira kwenikweni za mapulani azomangamanga kumangamanga kwa masikimu ndi zina zonse zokhudza infrastructure ku department ya ulimi wamthirira pamenepa ndiye pamapeto pa episode yathu lero lero timakambirana nkhani yokhudza chitukuko cha mthirira panakomatu pano komano tikuyamba kuzike tikuyamba episode imeneyi tinakambiranapo kuti chifukwa chani kuno ku malawi ulimi wa mthirira ukuoneka kuti ndi wochepera kuyerekeza ndi maiko ngati israel kenya south africa zina mwa zifukwa zimene tinapereka ndi kudula kwa zipangizo zamthirirazo komano surprisingly akuti is duty free akuti chimene wachinyamata kapena mlimi chimene akuyenera kuchitatu kubwera ku maoffices basi akangofika kunoko ku department of irrigation ku nthambi ya mthirira ndikuwafotokozera kuti ineyo ndaoda katundu kapena ndifuna ndiode katundu ndoti pamene popo waoda kale eya awa ndi mapepala amene ndaodera katundu amene ndifuna ndidzagwiritse ntchito wamthirira Mthirira wanga ndimapangira boma lakutilakuti, dera lakutilakuti, kumenekoko ndili under EPA yakutiyakuti, Yakutiyakuti. section yakutiyakuti. zionetse kuti iweyo zinthuzo Ndi zoonadi. uku- ukuchita munda wanga uli m'dera la afumu akutiakuti apopo wabweretsa information yonse Yeah. yoyenera akutitu kutenga kalata iyi kuti upite nayo kwa MRA akuti ndi za tsiku limodzi si za one week kuyendera ya so amakulembera kalata Yes. once you present ma Documentation. evidence yonena kuti ndiwedi mulimi ukuonekadi kuti wagula zida, zida za ulimi ukufuna kupangira business Ehe. ya ulimi duty free akupita kwa alimi enieni Mm. iweyo ndiwe mulimi uwafotokozera kumene umapangira ulimi wako Mm. ndiye kuti boma epa section afumu akumenekoko komanso mwina kukula ndi information imene amafunsa its not complicated Yes. Ah, ineyo ndimalima ka 5 acres invoice yanga ndi yes basi ndiye kuti angokulembera akulembera kalata. kalata so choyambirira even usanayambe kuganiza iweyo Olo zonena kugula- kuti olo kugula katunduyo Ukuyenera Yes. upereke kwa U- alangizi. upereke kwa alangizi ukawafunse kunena kuti kodi even equipment imene ndifuna kuti ndibweretse Ikhale ya mtundu wanji? olo irrigation kunoko ndiyotheka kapena yes siitheka kodi dera lino alangizi ndi mtundu wanji wa ulimi wamthirira umene nditha kupanga ndi zipangizo zanji za ulimi wamthirira zimene ndikhoza kugwiritsa ntchito ine ndi john kisewe mpakani akuzike moyo tithokoze kuti mnali pamenepo kumvetsera malawi agribiz podcast podcast imene timakambirana nkhani zokhudza ulimi komanso business ya ulimi agriculture and agribusiness tikumane next week Malawi Agribiz Podcast.